Nthawi yobwerera ku koleji imayandikira. Naye Zabowa adali atatuluka kuchipatala kuja. Mnzangayo amapeza bwino tsopano. Mmene ndatero sikuti vuto lija la fountain pen ndidali nditalithetsa ayi. Ndalama zake zogulira zija ndinaziwonongera njira zina. Popeza nawo umphawi udali utayamba kukhazikika m'banja lathu, zinthu zinandivuta. Sikuti ndimadandaula kuti fountain iyi imadula. ine chodandaula changa chimakhala choti kodi ndipeza ntchito yondipasa ndalama zondipezetsa chinthu chomwe ndikufuna ngakhale chinthucho chikwere mtengo ndalama zo n'kakhala nazo nazo kukwera kwa zinthu sindimakopa vuto lalikulu linali lakumenyana kwa maganizo mmutumu Zabowa titamukweza mgalimoto kuchokera pa ngozi yake ija kuti apite ku chipatala kuja ndinampatsa mgulitsi uja fountain ija ndinatenga mwa ngozi pa nthawi imene ija tikuganiza zofuna kuchita ndi Zabowa ndidaona ogulitsa moyendayenda wina akusewera kaseti ya alan Ngumuya itatuluka nyimbo ya mwamuna wa mtanda inandilasa mu mtima apa ndinaoneratu kuti kunali bwino kuyendera yesu ngakhale mgulitsi adali atayiwala fountain yake ija inde nanga chiyambira chitsitsimutso chingaposi apa komabe kuno kumudzi mkati mwa umphawi ndidayamba kudzitukwana ndekha ndidali nditaona kuti pomupatsa zabowa fountain ija ndidazilawira ndekha atate ndimawapempha ndalama zoti ndikagulire fountain yomubwezera mzangayo tsoka ilo nawo adalibe ndalama amayembekezera mchemwali wawo kuti awapatse ndalama zawo koma azakhali sadatero nthawi zonse atate akawafunsa za chuma chawo azakhali amauza atate kuti adikire mpaka anthu atsirize kulira maliro kaye Anthufe tidali ku Lilongwe. Tsiku lomwe ndidakomana ndi mwana wa a Helbert koyamba kumsika kuja ndi limene tidabwerako. Atate adali atachotsedwa ntchito. Bwana wawo amati popeza kampani idalibe ndalama kudayenera kuwachotsa ntchito. Nawo maliro ndatchulawa tidawapeza ali m'nyumba tsiku lomwe tidafika kumudzi. Amene adamwalira adali mwana wa azakhaliwa. Tili ku Lilongwe atate amawatumizira achemwali awowa ndalama mwezi ndi mwezi. zina zidali zowathandizira nazo zina zidali zogulira ng'ombe nkhumba nkuyendesera grosale yomwe atate adayitchula kuti andende mbwa ngakhale sadali munthu wachiyawo maliro atayikidwa atate sadafune kuwapanikiza achemwali awowa kuti apereke chumachi amaopa kuti akatero anthu aganiza kuti msuwani wanga uja anamupha ndiwo popeza ndi mwini mbumba imeneyi atate adasowa chochita vuto kwathuku ndiloti matenda kapena maliro sangadutse popanda kuti auje ndi amene agwira ntchitoyi ukatchulidwa umasowa mtendere podikira chuma chija umphawi umatikulira m'banja mwathu tsiku lina ndinapita kokongola ndalama kwa mzanga wina iyeyo amakhala umodzi mwa midzi yomwe yazungulira wathu mudzi wa mzangayo umatchedwa mkwate mzangayo adangondiyendetsa chabe popanda kundipatsa kanthu Kunja nako kunayamba kuda. Ndimabwerera kumudzi kwathu ndi kamdima. Ndipo nditafika m'mudzi mwathu ndidaganiza zokawaona malume. Ndimafuna kuti iwowa andipatse ndalama. Popeza m'mbuyomo amandithandiza ndidaona kuti chidali chosavuta iwowa kundiphula m'mavuto anga. Nthawiyi n'kuti bizinesi yawo ya zigayo ndi kuumbitsa njwera zikuyenda bwino. Kuteroko malumewo adali atangobwera kumene kuchokera ku Mzuzu komwe adakachezera malume aang'ono. Ndinati ndizipanga odi koma ndinaima kaye. ndidali nditamva mawu a azakhali m'nyumba ya amalume kumvetsetsa ndinamva azakhali ndi amalume akukambirana ndinayamba kumva mawu a azakhali anati munena mwana wa achimweneyi mm, koma nanu anaphiri kutalikitsa bwanji mukanangoti darlington sizifupikitsa nkhani dzina langa litatchulidwa mtima wanga unayamba kuthamanga nthawi yomweyo ndidatchera khutu kuti ndimve bwino mtima nawo unapitirira kupopa magazi mwachangu unali tete Ti- ngati wakuba yemwe akudikira mwini nyumba kuti agone azakhali anati watani kwa ana achemwali awo onse malume amadalira ine amati ndinali wakhalidwe nawo malume anati lero wayamba kudzikweza kaya ndikuphunzira komweko lero dzuwa litapendama ndinali kwa mnzanga kwa mkwate tili m'khonde darlington wangoti vo kutidutsa opanda odi odi osavuta kutchulayi kuyambira kale ndimadana ndi mwana opanda khalidwe zoti malume ndinawadutsa opanda odi ndinazidziwira pomwepa zoti kwa mkwate kuja ndidawaona sindinazidziwenso apa azakhali anati mwatero ine mwandidabwitsa chifukwa mwana ameneyu ndimamukonda ngati mpweya tikupumawu ukakhala mwambo kuchinamwali anaumva aa koma nanu anaphi kumbereka iti akadaumva bwezi atandiukira kuukira akukana kukwatirana ndi mwana wanga ndani alice Hii, ine ndimangodzikhalira osadziwa chilichonse eh iye walodzedwa anaphi mwana wa achimwene wanuyi wasokoneza mm, apo mwakhonza ine ndikanakhala mnyamata ndikanangoti ndapata nyenyezi nanga ilipo ina ingaponde sitepe ya alesi itapezeka ndingalole kumwa madzi oti asambidwa ndi nyenyezi yoposa alesi chibadwire chikulire changa sindidamthire maso namwali wokongola kuposa alesi nanga akuti alesiyi ndi darlington zinayamba liti